An Dá Chaisleán Bhí Liam Óg agus Nóra amuigh sa ghairdín agus iad a' súgradh ann. Bhí Liam in airde ar an luascán agus bhí Nóra á bhogadh anonn agus anall. Bhí gach aon liú as Liam.
Níos airde, níos airde fós! a deireadh sé. Suas leis, suas, suas ar fad! Bhí tuirse a' teacht ar Nóra. Tar anuas! ar sise.
Tá sé in am suipéir. Isteach leat agus nigh do dhá láimh. Nigh mé ar maidin iad. arsa Liam. Deir Mamaí gur ceart dúinn ár lámha a ní roimh bhia. Deirim leat go bhfuil siad glan. arsa Liam. Tháinig Mamaí chun an dorais agus ghlaoigh sí orthu. Tagaigí isteach. ar sise.
Tá an suipéar réidh. Isteach libh sa chistin agus nígí bhur lámha. Tá mo lámha glan! arsa Liam.
Ní gá dom iad a ní!
Ní dhearna Mamaí ach féachaint air. B'éigean dó dul isteach sa chistin agus é féin a ní go maith. Bhí pus air go ceann tamaill, ach nuair a bhí cúpla canta aráin ite aige, Agus muga mór bainne ólta aige, bhí sé istigh leis féin arís. Nuair a bhí na gréithe nite ag Mamaí, shuigh sí síos agus thosaigh sí ar chliath a chur ar stoca. Le Liam an stoca, agus bhí poll mór sa tsáil. D'fhéach Mamaí ar an stoca agus chuir sí osna aisti.
Ó, stocaí iarainn a theastódh uait, a bhuachaill! ar sise. Ní dhearna Liam ach a cheann a chur ina hucht. Rógaire beag is ea Liam agus is féidir leis mamaí a mhealladh.
Caith uait an seanstoca! ar seisean, agus inis scéal dúinn! Níor chuir mamaí an stoca uaithi, ach thosaigh sí ar scéal a insint.
Bhí dhá chaisleán ann tráth. ar sise.
Bhí an namhaid ar gach taobh den dá chaisleán agus iad ag iarraidh iad a ghabháil. Thug siad aghaidh ar cheann acu. Bhí doras an chaisleáin ar oscailt. Bhí na gardaí ina gcodladh. Ba cheart na gardaí sin a chrochadh! arsa Liam. Níorbh é sin an chuid ba mheasa den scéal, arsa Mamaí, ach na daoine a bhíodh ag soláthar bia do mhuintir an Chaisleáin, fealltóirí a bhí iontu. Ghabh siad páirt leis an namhad. Thug siad lón cogaidh dóibh. Fuair an namhaid seilbh ar an gcaisleán. Réab siad agus scrios siad é gur thit sé as a chéile. Ní raibh sa caisleán ach fothrach gan mhaith agus cailleadh na daoine a bhí ina gcónaí ann. Orthu féin an locht! arsa Liam. Cén fáth nár thug siad aire don chaisleán? Thug scata eile den namhaid aghaidh ar an gcaisleán eile. Thug siad aghaidh ar an doras. Bhí an doras dúnta. Thug siad aghaidh ar an bhfuinneog. Bhí garda ar an bhfuinneog agus gach saighdiúir acu ina ionad ceart. Bhí ar an namhaid cúlú. Chuaigh siad ag triall ar na daoine a bhíodh ag soláthar bia do mhuintir an chaisleáin. Tugaigí cabhair dúinn, ar siad. Tugaigí lón cogaidh dúinn chun an caisleán a ghabháil. Ní thabharfaimid, ar siadsan. Tá muintir an chaisleáin go maith dhúinn agus táimid dílis dóibh. Ní bhfaighidh sibh aon chabhair uainne. Theip ar an namhaid an caisleán sin a ghabháil. Rinne Liam machnamh ar an scéal.
Ní rómhaith a thuigim é! ar seisean.
Is dóigh liom. arsa Nóra.
go bhfuil ciall nó brí éigin sa scéal nach dtuigimid.
Rinne Mamaí gáire. Sibh féin na caisleáin, ar sise.
Ach níl aon namhad ag iarraidh sinn a ghabháil. arsa Liam. Tá namhaid ar gach taobh díot. arsa Mamaí.
Cén áit?
arsa Liam agus é ag féachaint síos air féin.
Tá siad chomh beag sin nach féidir iad a fheiceáil, ach tá siad ann ina mílte. Cad é an saghas iad? Feithidí beaga bídeacha iad. Frídíní galair is ea iad. Bíonn na mílte agus na mílte acu san aer, agus má fhaigheann siad seilbh ar cholainn an duine, tagann galar nó aicíd air. Cailleann sé a shláinte agus bíonn sé lag leice. Agus cá bhfuil doras an chaisleáin? Do bhéal, a chroí. Sin é an doras isteach chun do cholainne. Má bhíonn an béal oscailte, Agus má bhíonn an duine ag tarraingt anála tríd an bhéal in ionad í a tharraingt trína shrón, bíonn doras an chaisleáin gan aon gharda air. Ní bhíonn aon bhac ar na frídíní dul isteach sa cholainn. Agus cé hiad na daoine a bhíonn ag soláthar bia don chaisleán? arsa Liam.
Sin iad do dhá láimh. Má bhíonn an dá láimh salach, bíonn an salachar sin mar lón cogaidh ag an namhaid. Cén chaoi sin? Is maith leis na frídíní an salachar, is maith leo lámha salacha, agus is maith leo cúinní dorcha salacha sna tithe cónaithe. Déanann siad mar a bheadh neadacha dóibh féin sa salachar agus bíonn siad ag síolrú agus ag dul i méid agus i neart iontu. Bhfuil fhios agaibh cad a dúirt an dochtúir liom an lá faoi dheireadh? Cad a dúirt sé? An áit a mbíonn salachar ann, Bíonn galar ann. Ó, tuigim, arsa Liam. An té a thugann aire cheart dá shláinte, coimeádann sé é féin agus a theach cónaithe go deas glan. Níonn sé é féin go maith, níonn sé a fhiacla le scuaibín, agus níonn sé a lámha roimh gach béile a itheann sé. Fágann sé fuinneog a sheomra codlata ar oscailt i gcónaí, ionas go mbíonn aer glan úr aige de lá agus d'oíche. Bíonn an drochaer mar lón cogaidh ag na frídíní, chomh maith leis an salachar! Bíonn eitleáin agus lucht paraisiút ag na frídíní freisin. Cé hiad féin? Na cuileoga. Siad na cuileoga na saighdiúirí is tréine a bhíonn ag troid in aghaidh sláinte an duine. Cén chaoi sin? Bíonn na cuileoga amuigh sa salachar, amuigh ar an gcarn aoiligh, agus in áit a mbíonn bia agus nithe eile ag lobhadh iontu, tagann siad as sin díreach agus téann siad de léim isteach i gcrúiscín an bhainne nó i mbabhla an tsiúcra. Na rudaí gránna! arsa Nóra.
Féach nár chuimhnigh mé riamh air sin. Tugann na cuileoga salachar agus frídíní galair leo isteach sa teach agus fágann siad iad ar an mbia a bhíonn á ithe ag muintir an tí. Déanann sin díobháil don tsláinte. Ba cheart clós an tí a choinneáil glan ionas nach mbeadh na cuileoga ag neadú agus ag síolrú ann agus ba cheart bainne agus siúcra agus rudaí mar sin a bheith clúdaithe i gcónaí. ionas nach bhféadfadh na cuileoga teacht orthu. Beidh mise i mo shaighdiúr in arm na sláinte! arsa Liam.